ọha na eze na-ekiri m na-esonye m na-akwado m ekele m unu ndị Igbo sịrị na ijere ji igwe ajita akwụ mmanụ ijere ji igwe ajita akwụ mmanụ ọ nya bụ ilu anyị nke taa ọ bụrụ ndị bekee ha sị the soldier ant uses numbers to squeeze out oil from a palm fruit. Ilu a kọwara onwe ya otu ihe kwupụtara kwupụta n'ilu ndị Igbo bụ ilu eji ekwu maka ịdị n'otu ịdị n'igwe ikwekọrịta onye ọbụla bụ onye Igbo maara ilu anyị na-atụ dịka na anyụkọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ anyị makwara ilu a na-atụ dịka eweta aka eweta aka aka eto ogologo enwekwa ka esi atụ nya bụ ilu sị na weta aka weta aka ọnụ eju nwekwa ka a na-atụ ilu sị na ụmụnna bụ agha ihe anyị na-ekwu taa wee bụrụ gịnị mkpa ọ dị na dịka ndị Igbo maọbụ dịka ezinụlọ maọbụ dịka ndị nọgacha n'otu dịgasị iche iche na-ekwekọrịtara jiri otu olu wee gaa agha maka na mgbe e mere ụdịdị ihe a ebumnuche otu ahụ maọbụ ndị ahụ ga-apụta ihe chetakwa na ijere ji igwe ajịta akwụ mmanụ taa kedu ka anyị bụ ndị igbo si jiri igwe wee na-ajịta akwụ mmanụ anyị nọzi na otu a onye ọbụla bụ nke ya o nweghị otu ihe ị ga-ewepụta ugbu a ị sị na ndị igbo niile niile ebe ọbụla ha nọ kwekọrịtara na ya kwuo maka asụsụ kedu ka ndị igbo si akwado na-akwalite ihe gbasara asụsụ Igbo ị bịa na ndị ọzọ ha na-emepụta ebe a na-amụ asụsụ ha enwere ebe a na-amụ asụsụ dịgasị iche iche ị bịa na mahadum dị iche iche na mba ụwa ị hụ na asụsụ ndị ọzọ ndị nke nọkwa na be anyị ma achọghị ịkpọgasịcha aha na asụsụ ha so wee dị n'isi mana ị bịaza n'igbo ndị igbo bụkwa ndị bụ na ebe ọbụla ị gara na ị ga-ahụ ndị igbo ọ asụsụ nke anyị ka ị gaghị ahụzi ebe ahụ ị na-ajụzi sị ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ wee bụrụ oke ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị wee chetara onwe anyị ilu igbo sịrị gịnị n'ijere ji igwe ajita akwụ mmanụ a bịa n'ihe onyonyo a na-etinyegasị n'ebe a na-ekiri ihe onyonyo dịka Netflix na ndị ọzọ kedu onyonyo igbo kwụpụtara jem na-akwado omenala na asụsụ igbo ị ga-ahụ ebe anwa ị ga-asị na nke a ka onye ọbụla na-ekwu maka ya mana ị bịa na nke ndị mba ọzọ anyị na ha sokwa wee biri n'otu obodo ị ga-ahụ nke ha ka ọ kwụpụtara akwụpụta ị bịa na ekperemchi ọ naanị ndị igbo bụ ihe ga-ekpegbu nke ha ka ha nwee ike wee bulite nke onye ọzọ ka anyị cheta na ijere ji igwe ajita akwụ mmanụ ọ bụ ọmalịcha ilu ka ọ bụ bụrụ ilu ị kwesịrị ị na-atụrụ onwe gị na-atụ n'ezinụlọ gị na-atụ n'otu dịgasị iche iche i so na ya na-atụkwa na ebe ọbụla a kpọlitere gị gị kwuo okwu dịka onye kwesịrị itinye ọnụ n'ihe gbasara ịdị n'otu ijikọ aka ọnụ maọbụ iji otu olu wee kwụpụta akwụpụta kwuo otu ihe ka anyị kwụsị ya ebe a maka na anyị were ilu agaba anyị agaghị ekwuchi ya taa chetakwa na ijere ji igwe ajita akwụ mmanụ cheta na asịrị m na ilu igbo bụ ihe e ji akọnuche wee na-atụ aha m bụ amarachi attamah nwa dị ọra mma dịrịkwanụ birinụ jọọkwanụ ekele m unu deme cheta na i kirisia i kesaa nya bụ ihe onyonyo ka ndị igbo ebe ọbụla ha nọ wee soro anyị wee na-amụta wee na-atụkwa ilu igbo ekele m unu